Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani ma program athu osiyanasiyana. Tapangani like komanso subscribe. Yeah.
Ndiye uthenga, uthenga upite kwa Atupele Atupele Atupele chimene mungadziwe mwandimvetsa anthu mdziko linolo akuvutika pa mavuto ambirimbiri inuyo simukuyenera kubwera pano n'kumanyoza Peter Mutharika sizoona a Peter Mutharika si saizi yanu muli kutali kwambiri komanso ndimafuna mudziwe ichi inutu simudzawulawa upresident inuyo ndi aminyama inu minyama akugwira simungaulawe upresident iweyo ngati ukufuna upresident m'malo moti ubwere pansi ukhale uziwauza anthu mfundo e, ndipanga izi ndipanga zinthu anthu akuvotere ukunyozanso anthu awo ukutsutsa anzako ukuti Peter Mutharika wakalamba Peter Mutharika amene wakalambayo amathandiza ku Machingako amabwera kumatani kumathandiza anthu iweyo mesa u- uma- umathandiza mesa ukakhala kuti waluza zisankho umathawayo umasiyira anthu zi- ah, anthu zipani umasiyira a Lilian Patel yo kuti ayendese chipani eh? nthawi yazisankho ngati iwe uma- umabwera kuti anthu andituma anthu anthu amene amakutuma iwe ndi ndani umayenda kungopanga zako zokuti iweyo pafu- kukhala pafundo ku- zimenezo si fundo zimenezo ndi fundo less imene iweyo ndiye ukuganiza kuti atakhala kuti Peter Mutharika wanena kuti ndaka- ndakalamba Ndikha- ndakhala ndi- ndi- ndi- ndi- sindima sindima chisankho ukuganiza kuti ndani angakuvotere iweyo ndi bolanso Kabambetu bolanso Nankhumwatu iwe ndi fundo Pano. Eh, awalula awalula pano. Ndi njala kalamba chikukhuza ndi chani? Wakalamba chabwino chikukhuza iwe ndi chani? Chikukhuza pokalamba iwe ndi chani? Iwe ndi wa DPP mesa ndi wa UDF. Osapanga zako za UDF yakoyo bwanji. ukuona ngati anthu angavoterenso udf panopa udf ndani akuyifuna panopa ndani komanso ndimafuna mudziwe nsapato zija Amalawi akudikirirabe zimene bambo anu analonjeza amalawi akuzidikirirabe mpaka lero lino basi muyambe kaye mwakapatsa nsapato mubwere muzipanga zanuzo osati zamanyizo mukukambazo inuyo mulibe mfundo inu komanso inu simudzakhala u president simungakhale president zitavuta zingatani simungakhale president bolanso Peter yuwano wama- wamba kuwakuja

nde mwana game yawo ya mulungu si munthu anakonza njira ina kuti a Chakwera ndipo lerowa ayendese kaye dziko anthu aone different yake ndi anthu apanga chisankho kuti a bolanso ku dpp komwe kuja lero mukubwera mukusokoneza anthu nde mukuona ngati atakhala kuti a dpp sayimitsa candidate iyeyo wanena kuti basi wachita withdraw mkanza mungawinelero atupele ali kuyima pa msonkhano maka pa- pa mzere mwati ndifuna ndisa- ndivotere kumana kuti kandidate wake akhale iwe atupele mu- atupele muluzi amene ndikumudziwayi mumadzinyenga ndi chala bwanji simungawine inu kutalitali komanso you need to know izizi kuti udf inatha inali kalekale inatha kale inatha kale imene changu mukulima ndi peter mutharika machini ana aketu ali ku america amene aja Mhm. Ayi wati ndi azungu. Zidzukulu za Peter Mutharika ndi ujeni. Makaladi. Muli kutali kaku muli- muli muli kutali kwambiri. Kandalama kamene akupasani ku MCP mukanangodya kameneko mukamaliza mukhale pansi. Not kuti muzizinyoza anthu ena. Why makandideti onse simuwanyoza munyoza Peter Mutharika mukumuopa chani. Leave him alone. Eh, ndale za usavage ayi zimenezozo ayi. tabwerani pa msonkhano mulongo- mulankhule mwauza anthu ndipanga zakuti zakuti osati iye ayi wakuti wakuti ayimo mukumuopa chani ni mwatchula iyeyo o- yekhayo chifukwa chani makandideti alipo ndi yekhayo inu bambo anu ndi bam- bambo anu aja ndi, ndi, ndi nyamata bwanji bambo anu osawauza asiye ndale mesa bambo anu amapanganso ndale amene aja kupanda bambo anu kuti malamulo sakuwalola kuti malamulo 10 years anakwanisa limit yake inakwana kuti iye- kupanda kuti amakhala kuti amalola bweza mayi pachaulo inuyo mukupanga za upresident bweza bweza kupanga iwachi inu simaona kuti mpakana pano pama- ama- amapangabe za uje za ndalezi musazokwanisa anthu okuti sizikuwakhudza zisiyeni inu simungawine inu muli kutalitali ndipo mukunama komanso inu mukamazi kuntaja kuno eh, kuchani chikwacha ku khangati muku- mukusintha uje mugawanisa mitundu zimenezo zigawanisa mitundu mati ife anthu akuno kumtaja kumangochi kuzomba kuli eastern region sisi mukutanthauza kuti chani kodi inu ndi a ku eastern region mesa inu ndi a ku kunguchi ku lilongwe kumuzi kwanu ndani sakudziwa munamize anthu amene sakudziwa inu ndi a ku lilongwetu si a kuli si a kumtaja ayi kumtaja nkwa bambo wanu umunthu wanu wa usa munthu u- u- usachi usachi umunthu wanu waoneka paja pa mayi anu kumwalira and umakakumbukira kukhuza maliro zo inu kupita kwina mpamene mwaonekesa kuti penapake kaufiti fiti eh mulinako osamakamba za peter mutharika kuno
ndipo mu nkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa chipani cha udf a atupele muluzi wauza mtsogoleri wa chipani cha dpp a peter mutharika kuti wakula ndipo apume amuluzi ayankhula izi kuntaja m'boma la machinga pamene adali ndi misonkhano yoyimayima koma chipani cha dpp kudzera kwa wochiyankhulira a shadric namalomba chachenjeza amuluzi kuti asiye kulowerera nkhani za zipani zina tiyambe ndikumva zimene anayankhula muluzi
nthawi yakwana mmene tikuonera dziko likuyendera kuti tiyambe ndikukonza tsogolo lathu silingabwerere mbuyo my dear president profesa Arthur Peter Mutharika ndimawalemekeza kwambiri koma akapume nthawi yakwana akapume nthawi ino ndiyachinyamata
ndipo a Namalomba anayankhula ndi mtolankhani wathu isaac salima motere chomakamutchula profesa Arthur Peter Mutharika wa chipani cha dpp kumanena mmene akunenera muja ndi chani ndiye ifeyo ndife okhumudwa ndife odabwa koma kuti tikudziwa nthawi ngati ino imene ino tikupita ku zisankho atsogoleri ngati amenewa ndi aja atsogoleri ndi umakhala ndi umanena kuti political entrepreneurs anthu madobadoba kundale madobadoba kundale amabwera nthawi inoyo patsala miyezi itatu kupita kwa kuti tikavote ndi pamene amafotokoze- kumafotokozera anthu kuti ayi inu mudzandipange mwakuti wina wakuti wakuti ngoyipa wakuti wakuti ngoyipa mmalo mwakuti angopereka mfundo zawozo kwa anthu anthu awa- awa- akope anthu awakonde ndiye ndizomvetsa chisoni ameneyo atupere takhala mdziko muno 5 years anali kuti zaka zonsezi nthawi imene timakhala ndi cyclone ana cyclone Freddy pamene profesa amayenda kumakagawa katundu osiyanasiyana iye anali kuti amati pakabwera zisankho chonchi kumathamangathamanga kukhala pa facebook kuyankhulayankhula kenaka iyayi akapikisana nawo kenaka iye kapena akwere kumsana kwa munthu kuti akapikisana nawo akakhala running mate akatero zikasokonekera uyo amathawa mdziko muno mwinanso kusiya chipani chake chomwe cha udf